Kulitu nkhani kunjaku akuluakulu nkhani yokhudzana ndi Peter Mutharika akutitu ndekuti wasowamo mdziko muno kaya wapita kunja chani zambirimbiri kodino ali kutino mafunsotu ndi amenewo ena akuti mpakana wagonekedwa ku chipatala china chake ku South Africa uku ndekutino ife osaziwano ngati nzika za dziko zambirimbiri zomwe zikuyenda so mphekeserazi ifeyo timafunabe tizibwera ndi timafuna tizipanga specify kuti iyi ikuyenda mwa mphekesera komano taibweretsa pa zifukwa zingapo makamaka zomwe zachitika lero akuluakulu Peter Mutharika ndi zonena kutino wamisa nde kutino zinthu ziwiri zomweno I think amayenera president akazitsegulire choyamba koyamba mu dziko muno nde kuti msika wa fodya kukatsegulidwa ndi nduna yoyang'anira za ulimi Mmene zimenera pa chikhalidwe chake, traditionally mmene zakhala zikuchitikira ndi zoona kuti president ndi amene amakatsegulira msika wa fodya. Chachiwiri nchonena kutino. Ndekutinsotu koyamba university ya Malawi, UNIMA, graduation yake ndekutino kukapezeka zoona kuti ikapangidwa presided kapena kukatsogoleredwa ndekutino ndi vice chancellor osati chancellor wa university-yi yemwe amakhala president mwanjira iyi. Peter Mutharika ndi Chancellor wa UNIMA nde graduation yoyambayi kukapezeka zonena kutinso amene akayitsogoleraso kukhalaso ndekutino Vice Chancellor. President ali kutiko sakuoneka. Kodino kapena mwina make abwera azayankhule kapena zili motani ku boma zii that's why ifeyo tabwera kutino tikambekono nkhani za zomwe zikukhudzana ndi president wathu. Ndi president wathu inu mwatani kodi? Ayi tifotokozeno motere. M'dziko muno mwakhala mukuyenda mphekesera malinga ndi kunena kutino akamabodza ena akadzuka, ntchito zawo ndi kungopeka mabodza, mapropaganda, marumours, mphekesera komanso nthawi zina mphekeserazoso kumapezeka kunena kutitu ndi zoonatu. M'masamba a mchezomu nde mwakhalatu mukuyenda mphekesera zochuluka. Mphekesera zomanena kuti akuti kuteko ku Sanjika Palesi kuja nanga si nde kuti President Mutharika ife tikudziwa zoti tinamuona komaliza cha kumeneko ku Sanjika Palesi komweno nde kuti ndi ku chani? Ndi ku aah Blantyre kumenekoko. Akutitu kumene kuja kukumabwera nde kutino madotolo ena ake ochokera kunja ma expert, madotolo oti amayitha kwambiri akumachita nde kuti kuulutsidwa ndi ndege wuu kukafika nde kuti ku Sanjika Palesi kuja. akatero ndekuti akatani akamuthandize president wathu chifukwa choona kuti sakupeza bwino ndekuti azingotulukatuluka yosagwira iyayi madotolo kumangoyitanidwa kutino mwina make azapange check up kumuthandiza mwina ndi mwina mmene sakupeza bwinomo basitu ndekuti one two one two eh, ma days kumapita miyezi nayipita komanso ndekuti mwina make tizithamangira zaka ngati tingakafike kuzaka uko etete eh, komanotu pomakambapo anthu kumakamba zotero Now kwapezeka zonena kuti mphekesera zija za zadusano kuchoka pamene paja, zonena kuti kukumabwera nde kuti ma dotolo ochoka ena atate kumaita kuchoka ku US tu ena kaya ndi kuti, tikukamba tu mphekesera paja timapanga specify, zogwirika ndi mphekesera musamaiwale timapanga specify, koma izi mphekesera, akuona kuti ma dotolo ena kumaita kuchoka ku US wautali kubwera nde kuti kuzafika mu dziko muno, kuuluka kumene kuja kuti adzatani, adzapereke mathandizo nde kuti kwa Peter Mutharika kuchani, ku Sanjika Palace. Alright, chabwino, kwapezeka zonena kuti mphekesera zija tsopano zakulano tsopano. Akunena kuti notu ena kaya ati kaya alandira malipoti kunena kuti ali ku chipatala china chake ati David chani kaya chaku chaku Eugene ku South Africa uko. Kumeneko akuti mkatikati mwa University ya Wits, eh amatero ndithu University of Wits. Ati kaya muli chipatala mmenemo ndipo chipatala zimenezozo ndi zamphamvu kwambiri. so zimenezo kumapita anthu amene ali a serious okhaokha osati ngati munthu wamba ya koma munthu amene ali serious amakalandira thandizo lake kutino kumeneko enanso kumakamba zoti iyayi akuti akudwala kansa chani chani ndi akulandira thandizo kumeneko ndi wakhala ali ku admit kumeneko sizili bwino critical condition iyi akuti incapacitated iyi basi zikuoneka kutino basi tu akulephera kuti apange zina zilizonse zambiri zomwe zikuyenda kumeneko ndi enanso kumati iyayi jenanso ana amayenera abwere azayankhule ena apa chani ku zambiri zimene zikuyenda kunjako now pamene tabweretsano nkhani yathuyi sitinangofuna kubweretserani mphekesera kwapezeka zonena kuti no president uyu wamisa nde kuti notu uh, graduation imeneyi ya unima basically imene zimene akukhalira nde kuti mwa traditional mwa chikhalidwe chake ndi president amene amakakhala nawo pa graduation mwambo osangalala kunena kuti anatu aja aku university of malawi skulu yathu ya ukachenjede amakhala nde kuti amalizano tsopano akuyenera alandire mapepala awo kuti mwamaliza, degree yanu ndi iyi. Ana amenewo tsopano pa mwambo umenewowo pamayenera pakakhale nde kuti president chifukwa president ujayi amakhala napatsidwanso mphamvu kunena kuti no ndi mkulu wa masukulu amene ajawa a masukulu a ukachenjedewa amayiti University of Malawi, unima ija, mkulu wake ndi iyeyo ndi chancellor ndiye amayenera akakhalepo ngati mkulu wa university yo amene akakhalepo pa mwambo umenewo. Koma zomwe zikuchitika ndi chani? Chomwe chikuchitika ndi chonena kuti iye ujayi, mwambo ujatu sakapezeka. Moti pakanali panopa, amene akamuyimira nde kuti kukhala ndani? Vice Chancellor, wachiwiri wakeno ndi amene akamuyimira iyeyu kuti mwina mwakeno basi pasakachite kukhaliratu nde kuti opanda chani? Opanda munthu. Tikamakambatu za Vice Chancellor tikukamba uyuyu nde kuti dzina lake ndi Professor Samson Sajidu, ndi amene akatani? Akayimira ndithu. Ii ndipo izizi zikuchitika Ku Zomba komweno nde kuti kuli holo imene amachitiramo graduation ya university imeneyiyi ya Malawi. Anyways ma guys, ndabweretsa nkhaniyi chifukwa chani? Kupatula zonena kuti wamisa msika wa fodya sanakatsegulire ndiye sakuonekanso kwinaku kuti zili motani, nkhani za ma fuel sanabwere kuzayankhulapo zina zilichonse, yaa we understand ndi nduna yoyang'anira za amati chani ka energy and chani, amayi Jean Mathanga unali udindo wawo ndipo anazagwira ntchito yawo komaso apapa wamisa ndekuti ku university imene osakapezekako i think tiyambeno kumafunsano funso apa mphekeserazi zikukula eti and ifeyo we have rights ngati nzika tili ndekuti ndi uf ndi ijeni ma ufulu onena kuti tizitha kumafunsa kumadziwa kumene kuli mtsogoleri wathu and chikumuchitikira ndichani its very very important okay wakhala akumachoka mdziko muno kupita ndekuti nokunja kupita ku south africa yayi private trip Sitimafunsa zambiri. Its fine chifukwa zonena kuti at least amatipasabe ma update kuti okay president akutuluka apita kunja so tikuziwa kumene ali. Mwayiona eti. Nde ife tilibe chokuziwa chonena kuti no kumuona komaliza kunali nde kuti ku Sanjika palace. Nde tizigwira zonena kuti ali ku Sanjika palace. Komano kuyenda mphekesera izizi. Mphekesera izizi ma guys zimabweretsa nde kuti penapakeso chisokonezo. Chifukwa tizidabwa kuti a kuku zikukhala motani? Zili motani? Zambirimbiri. Mwayiona. Chimene chabweretsera nkhani ndiyonena kuti mphekesera zitakambidwa kambidwa chonchi zikukulira kulirabe chonchi. Sopano nduna a Shadreck Namalomba akungogona sopano pa ntchito yawo. He is sleeping on his job. Namalomba ukugonano sopano. Not only Namalomba kuzabwera nde kuti uyu amamuti tani? Dadax K Saidi uyu oyankhuliraso nde kuti president, chief secretary, naye mlembi wa president nayeso akugonaso. ku do- dozing rrrr, eh, rro, tulotu basi kulephera kunena kuti no abwere ndi kuzayankhulapo zina zake zomwe zikuchitika ngati izi zimphekesera zindi zaboza why can't you come and then say okay zimphekesera zimene zikukamba anthu ndi zaboza president uyu zili motere motere eh basi tikuzamujambulako zithuzi kubweretsa pamene paja hmm? you owe us this iyi ili ngati ngongole kwa ifeyo why uyu ndi president wathu

panopa wapita kuchipatala wagonekedwa kuchipatala ku south africa why can't you say that ifetu kuti tizaziwa zonena kuti okay president wathu ali motere and we'll sit down and we'll pray for him tizampempherere kuti we are wishing the guy well why can't you come simungabwere bwanji kuzafotokoza ano tsopano mphekesera simungabwere zazipanga dismiss bwanji nde ntchito yanu ndi chani mesa ntchito yanu ndikuyankhulirano boma Nde ntchito yanu ndi chani inu tsopano? And then at the end of the day inuyo tikamamaliza mwezi unowu lero pa chani pa 29 mawa pa 30 mukuyenera mulandireno salary yanu kunena kuti mukugwira ntchito, ntchito yoyankhulira boma pamene mukulephera kuyankhulano apa kuti anthu aziwe zimene zikuchitika. Mesa ntchito yanu ndi imeneyiyi? Mupanga chani kumeneko? Ntchito yanu ndi iyi mabwana osati kumakhala pansi ndikumapangano hunt down kunena kuti kodilo ma guy amene akuyankhula pa social media muwakhazika bwanji chete. Ayiso si ntchito yanu imeneyo. Ntchito yanu ndi yonena kutino muzionesesa zonena kutino a a Malawi akudziwa zomwe zikuchitika m'boma. Pamene pakufunikila boma liyankhulepo inuyo muziyankhula. Ndiye simungabwere kuzayankhula bwanji? Ndi mphekesera tikuvesesa. Ife tikunena kutino ulendo omaliza kumuona Peter Mutharika and tinakambanso zonena kuti Peter Mutharika tu akupita ku Sanjika Palace kuchoka ku Mangochi. Ulendo omaliza kumuona kunali kutino? Kumenekoko and ife tikuziwa zonena kutino location imene ali ndi imeneyoyo. Komano kukuyenda zimphekesera zizi and zikukulira kulirabe. And akumisanonso pano ma graduation. Kuchoka ku Blantyre kukafika ku Zomba sizoti ndi kutali iyayi. Si zoti ndi mtunda wochita kutalika wonena kuti angalephere kukafika kumenekoko. Chabwino, ngatino akulephera kunena kuti mwina mwake kapena sakufuna ayende pa, pa, pa, pa galimoto, you can kapena mukhoza kupeza kaya ndi ndege mu, apite akakhale nawo pa mwambo umenewo. Komano sakapezeka ku mwambo umenewo. Zomweno mwa chikhalidwe chake zakhala zikumachitika, pulezidenti akakhala kumeneko. Now sakapezeka ndiye anthu akufunsabe mafunso kunena kutito, ndiye apa mungapange defend bwanji kunena kuti munthu ali m'dziko munomu chifukwa ndiye kuti mwayi unali umenewuwu wonena kuti anakatha kubwera ndi kudzaonano zonena kuti munthu uyuyu, munthu ali chani, ali, alipo. and tinakathano kumuona nthawi imeneyo komano ndiye kuti mwayi uwu wapezeka zonena kuti chani sakuoneka munthu zimphekesera zija zikungopangidwano ndiye kuti zikukhala ngati kuzidyetserano kuzipatsano energy kutiro zizingokulira kulirabe nchifukwa chake tabwera panopo kuti tizakambe zonena kuti ndiye inuyo mukupangapo chani ngati zili zoona zonena kutino president watuluka wapita kunja what is it? kodi pali vuto vuto ndi- cholakwikapo ndi chani pamenepo pokubwera inuyo kuzayankhula zonena kuti president tu anatuluka anapita kunja because samafeela bwino so we had to rush and there was no need kuti tibwere tizayankhule direct mukuziwa kale mene zimakhalira basi pamene tipange kaye handle zonena kuti munthu akalandire mathandizo nothing wrong by saying that ife nde kuti kuno tikumupempherera kumamufunira zabwino komano inuyo mukupezeka zonena kutino mukungokhala chete so pano anthu azingoyankhulano zimene akuyankhula kuyankhula zizingokulira kulirabe and that is wrong you are sleeping on your job mukugona pa ntchito yanu inu wake up aa muzigona masana wake up mu- mudzuke inu mudzuke kutulo inu aa sidi ali wake up from your slumber you slum amarika ajanika wake up from your slumber tazukani ndithu kutulo lanulo and do your job akuti